Moni, ndine Jack. Tiyeni ticheze. Tiyeni ticheze papita masiku. Tiyeni tikambirane, tikambitsane. Ndiyambe nkudzifotokoza. Ndikamachita post video ndimayika ndi short, eti short imangokhala ya 1 minute 30 seconds. imangokudziwitsani kunena kuti ndachita post video eti ndiye kuti full video imakhala pa page you just go kukayang'ana full video iyoyo ndi yongokuwuzani kuti ndakonzera video coz anthu amakonda kunena kuti eh sunamalize Jack sunamalize so it's just a short telling you kunena kuti pali full video eti choyamba kudzifotokoza chimenecho chachiwiri ndi let's say nkhani zina zikachitika ndimangoyika headline eti let's say mzimayi wamenya mwana wake wavulaza mwana wake mpaka kupha chanichani ku polisi ndikangoyika post like that ndiye kuti ndi nkhani yoti usually angochitika apita ku polisi koma palibe maumboni ambirimbiri eti when i do a video ikakhala video ya full ndimafuna kuti ikhale ndi ma evidence onse chani ikhale nkhani yonena kuti its complete or apo at least ili ku court akudikira chigamulo chanichani kusiyana kunena kuti zangochitika lero eti ngati zangochitika lero i can't make a full video Eh, singakhale vid- video yokwanira nde kuti ingokhala yonena kuti wakuti wakuti amgwira ithera pomwepo eti nde timadikira kuti ma facts onse atani atuluke those two nde nkhani yoyamba akuti ku Thyolo anyozani phiri azaka 30 apha akazi awo a Lucy Sani azakanso 30 nde apolisi akuwasakasaka anyozaniwo sadziwa anapita kutiko akuti kaya anyozaniwo ali ndi akazi folo ali zaka 30 ali ndi akazi folo ndabwerezapo kawiri pamenepopo ndi nde kaya ati anayambana ndi a Lucy wo nk- ali kuchipinda nkuyamba kumenyana akumenyana kenako anthu ankuona zii kwachitika chete mapokopoko aja atha ndiye kuti nkhangati awamenya udyo akazi awo wagwa pansi anyozaniwo nkuthawa anthu ena amene amafika kuwanyamula a Lucy aja pita nawo kuchipatala anena kuti mwabweretsa munthu wokutani woti watha wothaitha oti amwalira kale nde sanawagwirebe a Nyozani sakudziwa kuti ali kutiko nkhani zake zili pawiri eti yoyamba ndi yomwe ija zomenyanazi mabanja zimakhala ngati za simple until wina atani atayipo moyo wake eti izozo zotete azikamba kwambiri pakati apo koma no ineyo ndatsakamira pa munthu wa zaka 30 akazi folo kudelera ati kumene autandi nawo azikazi folo zomwezi zomwezi akazi folo amatani nawo inu stress stress kuchita kuyigula eh? inu akazi folo ndiye kuti apita nyumba iyi apita nyumba iyi apita nyumba iyi nyumba iliyonse akhale kuti ali mmavuto kumene koko ee nde pamenepo akazi folo po pakhala wina akhala favorite nde adziti akapita kwa favorite uja pali wina okonda kudandaula okonda kuwinya ee umakhala ndi uyu ee tsiku lililonse wewewewewewewewe ngati tsiku imene kulibe ndiwo mufuna kuti uzaone kuti ma- makomo folo opanda ndiwo munthu mmodzi mapeto ake tundawo akupha nazo anthu stress eh? responsibility yake imeneyo akudzipatsa chintchito choopsa choncho bwanji munthu wazaka 30 afuna nawo chani eee Azimayinso inu, munthu ali kale ndi mkazi mukupita komweko kukafuna chiwiri, kenako ukakwatira wachitatu, kenako kukwatira wa folo kusonyeza kuti woyambayo ineyo sindikudziwa, I know kuti mmadera ena ndichikhalidwe eti kunena kuti anthu amatha kukwatira chiwiri koma ineyo ndimangoona ngati ngati uli ndi mkazi ukayamba kufuna wina, Kwa ine zikutanthauza ngati kuti amene uli naye sakukwanira, sukumkonda mokwanira, ukukasaka kwina, ndiye ukapeze mpakana wachitatu, sukukhutisidwa ndi awawa, mpaka, ine ndikhoza kumangoona ngati kuti ndiye kuti munthu uyu sindiku, sindikumusangalatsa ayi. I don't know, koma nanga si anthu ena ndi chikhalidwe chawo eti, amakhulupilira kuti ndi mmene zilili, koma eyi, akazi, mnyamata wa zaka 30, akazi folo. vuto tu lochita kuliputa dala imeneyo ndi imeneyo nde kodi akuti ndikutiko ana 20 analipira mayeso a MANEB koma anapereka ndalama kwa ahedi ahediwo adya ndalamazo nde anawo akuti akuuzidwa kuti asalipiranso salemba mayeso kulakwa ati kumeneko eti eh, what kind of headmaster is this munthu ameneyoyo apolisi a a achite naye zomwe amachita apite naye ku court because that's not for nkuba waba eh palibe kuti ayi ndalama zanuzo ndapangira zakuti ndinapangira zakuti no that was not the agreement agreement inali yonena kuti anthu akulipira chani akulipira mayeso mpaka ndinayamba kuyang'ana kuti ah, ndiye kuti a MANEB palibe njira zina zomwe anthu angamalipirire kupewa zinthu ngati zimenezezi eti ndiye ndaona kunena kuti zilipo njira zomwe munthu ungalipirire kungopita pa agent nkukalipira kuti ndikufuna kulipira ku MANEB I know kuti mwina nzovuta kwa anthu ena kumvetsetsa, kunena kuti si aliyense amene angakhale ndi access to mafoni, si aliyense amene angakhale ozitsata, let's say anthu ena mmudzi mwina sangazimvesese kuti zimayenda bwanji, nde sindudziwa kuti angadalire ndani, koma headmaster amayenera kukhala munthu one oti adaliridwe ndithu, nde si, I don't think kuti tingawableme kwenikweni makolo ayi, nanga si munthu ndiwe head ukudaliridwa kuyang'anira sukulu yonse, nde ukakhalenso owaberanso ndalamazo. anthutu pena sakhala serious kulakwa kumeneko I- that, that's wrong that's just not fair that's just not fair nde timva kuti zitsa- zi- zitha bwanji eti timva kuti zitha bwanji nde taonani okay ku ku zakunja no zakumalawi ndakamba zimenezo zakunja ku ku uk ku uh, mwana wina wake anaphedwa ndi anzake iyi nkhani yomvetsa chisoni chifukwa ndinaona kuti amapita ku sukulu nde kaya kunali kuti wachoka ku sukulu kuja Anamupeza pakatchire atabaidwabaidwa kambirimbiri. Sankadziwa kuti wapanga chipongwecho n'ndani eti wachita chiwembucho komano anadziwa ana ana anzake ndithu azaka 16 eh and chimene anamupangira zimenezozo mwanayi ndi zoti zija sindifuna ndigwiritse ntchito maina ache ndikayamba kugwiritsa ntchito maina ache Facebook iyamba kundiyang'ana ituzula maso iyamba kundiyang'ana kuti kodi uyu akuti chani ehe amatuzula maso depending on depending on kuti ukukamba chani komano anali ana aja oti anabadwa wamuna koma mwini wake ati amadz amadzimva kuti ndi wamkazi ndi anayamba kuvala ngati mkazi nkumaphoda ngati mkazi mpakana anadzisintha dzina kukhala briana briana ghey wabaidwa ndi ana amene amupangawo koyamba amaabisa mayina chifukwa cha child protection koma apa tiona kuti ana awiri mtsikana ndi mnyamata amene anamubayawo azengedwa kunena kuti akhale eh agamulidwa kuti akhale life in prison jaji wachita lift ban yonena kuti ana asatani uh, judge wachita lift ban yonena kuti anawa asatchulidwenso ndi atchulidwa aonetsedwanso nkhope basi it's, uh, it's everywhere now aliyense akudziwa nde anaonesa ma message amene ana awiriwa amatumizirana mmene amapangana kunena kuti tiphe ndani eti kuti koyamba experience yawo yoyamba ati akufuna kupha ndi anasankha kuti ayi tikaphe Brianna chifukwa chonena kuti anabadwa wamuna koma amadziti wamkazi ma message amene amapa- ama- amalemberana nkumafika ponena kuti ndufuna wina kumanena kuti ine ndufuna kuti ndikam'baya ndika kuti ndikachibaya ndimve kunena kuti chilira bwanji chilira ngati chachikazi kapena chilira ngati chachimuna eh, ma message onse ot- otumizirana eh, mpakanadi cctv atulutsa tsiku lomwe briana anali mbasi kutuluka mbasi ndi uyo anayenda kukakumana ndi awiriwo eh, angowaonesa ndi majekete awowo ina ya blue ina ya yelo analowera kutchire kutchire kumeko nkumene anakam'bayirabayira basi kubwerera ngati zabwinobwino atamupha zifukwa zake zinali zimenezo zokuti ndi ndi ndi hate crime eti ili ndi hate crime kunena kuti amupha chifukwa choti mwini wacheyo akudzichita identify kuti ndi wamkazi pamene anabadwa wamuna ndi nkhani imene ndi yomwe yakhala ili mkamwamkamwa ku england eya ndi mukudziwa zigawo zinazo ndi izi zongomalizira kwinako I would say tacheza mukhale ndi tsiku lopambana ndiye mwana uyu watchuka ku austra waku australia watchuka pa intaneti ponsepa ndinayang'anayang'ana akuti kaya amati guinea pig sindidziwa kuti guinea pig mchichewa ndi chani wapeza kuti guinea pig wakeyo wagwidwa ndi njoka iye wangothamangira kuyinyamula njoka ija kuyamba kuyipukusa amene amapukusa kuzungulira kupukusa njoka abambo akeyo basi kubweranso nkudzayigwira njoka ija nkuyifungira uko angoiponya choncho kungoitayira uko bora kusakhale kwa aneba komwe ayitayira uko fama zatero ukudya chimanga chako chokazinga kungozindikira mbale mwagwera chinjoka eh, zochita azunguru nanga ife tinganyamule njoka nkumayipukusa nde watchuka kwambiri pa intaneti pa mwana ameneyo